An bɛ ORTM deux filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ jamukan kɛnɛya min bɛ kuma banaw kan banaw bɛ se ka kunbɛn cogoya di banaw bɛ sɔrɔ cogoya di fura bɛ banaw la wa fura tɛ banaw la wa ɔ o ni aw ka kɛnɛya kunkan ko kuma bɛɛ lajɛlen o jamukan o kɛnɛ sigira bi an bɛna kuma fɛn min kan o ye an ka farafinfuraw lawale la an tun bɛ taa ka taa fura san sugu kɔnɔ sisan u y'a eseye ka furaw ka a lasago cogoya wɛrɛ la k'a dilan cogoya wɛrɛ la ka se ka bɛn an ka sisan kow ma farafinfura yɛrɛ o nafa b'a la wa tari nafa t'a la farafinfura est ce que halisa an ka mɔgɔ caman bɛ k'a ta n'a bɛ ta a kantite ko a n'a dozi ko olu bɛ cogoya jumɛn na o ni ɲininkali caman wɛrɛ ORTM deux ekipu wulila an taara se an ka farafin fura bɔla dɔ ma usumani jire e yɛrɛ ye jɔn de ye n'a fɔra ko e k'i ɲɛfɔ an filɛbagaw ɲɛna ne tɔgɔ ye usman jire ayiwa an ka baara ye baara fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ o ye libreri papeteri jire de ye o tɛ furakɛli ye mɛ furakɛli de donna a kɔnɔ i y'a faamu ɔ an ka baara ye libreri papeteri jire an y'o de daminɛ ka waati jan kɛ ɔ mɛ fura in komi ala y'o dɔnniya nɔgɔya an ye Ala y'o dɔnniya nɔgɔya an ye an bɛ fura in fana kɛ ka fara an ka baara kan mɛ fura in ala y'a kɛ a ko ladɔnna bi mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ fɛn min don parce que an y'a dabɔ fɛn min kama a ye mago ɲɛ o kɔnɔna na an ye fura in fara an ka baara kan
jire an y'a ye k'a fɔ i n'a fɔ n y'a fɔ jamukan daminɛ na cogo min na ɛɛ farafin fura an ka mɔgɔ caman bɛ ka a utiliser sisan nafa bɛ farafinfura la wa farafinfura nafaba de b'a la mali yɛrɛ la mali yɛrɛ la farafinfura jɔdaba de tun bɛ yen sanni farajɛfura ka na farafinfura de ye plasiba kɛ nka an nana mun ye mɔgɔ caman sariyali don farafinfura la o sababu kɛ farajɛfura cayali ye u y'an ka fura yɛrɛ u y'a fɔ k'a bɔ kɔ u ye farafinfura fɔ k'a bɔ kɔ cogo di u y'a jira k'a fɔ farafinfura ko dosi t'a la n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ ka fɛn nege bɔ a yɛrɛ la i bɛ fɛn dɔw fɔ min b'a nege bɔ o tuma u nana ka n'u ka farajɛfuraw bɔ waati min yaasa u bɛ se ka marcher u y'a jira k'a fɔ farafinfura dosi t'a la o ye tiɲɛ ye mɛ dosi t'a la nka k'a fɔ a tɛ se ka mɔgɔ furakɛ o tɛ dɛ dosi tɛ farafinfura la parce que an yɛrɛ denmisɛnma an y'a ye an ka maakɔrɔbaw tun bɛ mɔgɔw furakɛ cogo di tun bɛ denmisɛnninw furakɛ cogo di u bɛ fura de ta k'a d'i ma k'i k'a min fo k'i kɔnɔ fa n'u y'a ye k'a fɔ sumaya b'i la hakɛ t'a la i n'a fɔ farajɛw b'a fɔ cogo min na i b'a min fo k'i kɔnɔ fa n'i y'a min fo k'i kɔnɔ fa a dabɔlen don mun kama n'i y'a min n'i kɔnɔ fara o tuma mun bɛ kɛ i bɛ fɔɔnɔ Parce que n'i ye fɛn min ka se hakɛ dɔ la n'i fɔɔnɔna sumaya kisɛ bɛ bɔ ɔ farajɛw m'o de faamu o de la u ko ko dosi tɛ anw ka fura la dosi bɛ fura la dɛ dosi bɛ fura bɛɛ la sabu an ka bi fura ninnu dosi b'a la nka farafin fura a bɛ bana de ban pewu ka bɔ bunadamaden farikolo la ne hakili la k'a fɔ farafin fura a jɔyɔrɔba de bɛ yen bi ayiwa jire e bɔra k'a fɔ an ɲɛna ko e ye libraire de ye nka e y'i to liberariya la ka kɛ furabɔla ye cogoya jumɛn a ko kɛra cogoya min na o ɲɛfɔ an ɲɛna dɛ komi fɛn bɛɛ n'a nacogo don dɔw ta la olu b'a ye u b'a ye u somɔgɔw la dɔw ta la u b'a ye faso kɔnɔ dɔw ta la u bɛ taa dege a baara la mɛ ne ma dege a baara la nka kabini denmisɛnma ayiwa anw bɔra ko dɔ kalama k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a kɛ a bɛ nin baara kɛ o fɔlɔfɔlɔ sɔrɔla mun fɛ o sɔrɔla an ka si kelen kelen an ka situlu kelen kelen an ka baara daminɛna n'o de ye n'an b'o fura bɔ bi n'o de bɛ kɛ ka farikolo dimi fan o fan n'a b'i la a bɛ kɛ k'a furakɛ ayiwa mɔgɔ dun i tɛ se ka taa cogo si la n'i ma kalan o tuma an yɛrɛ gɛrɛla karamɔgɔ la ka ɲininkali kɛ an ye nin fɛn kɔni dira anw ma ɔ nka a bɛ kɛ cogo di o cogo ka sɔrɔ ka fɔ an ye o tuma o de y'a to an ka fura yɛrɛ fɛn o fɛn bɛ yen an y'a sɛbɛn fura ninnu ka ala sɔn parce que i ye fɛn min dɔn kabi denmisɛnninma ayiwa e ma taa gɛrɛla mɔgɔ la mɔgɔ k'i dege fo a nana f'i ye de k'a fɔ a nin fura in bɛ nin baara kɛ o fɔra i ye kabi denmisɛnninma

an bɛ fura feerelaw ye sugu kɔnɔ aw fɛnɛ ɲɔgɔn caman bɛ yen bɔ dɔw yɛrɛ bɛ tagama ka taa mɔgɔw nɔfɛ so kɔnɔna na ne ko mɔgɔ min ye banabagatɔ ye an bɛ se k'an ɲɛsin jɔnni de ma tari pharmacopée min bɛ yen an bɛ wuli ka taga yen de wa a ko bɛ kɛ cogoya jumɛn na bon i ye kuma min fɔ i ye tiɲɛ fɔ furakɛlikɛla ka ca komi i n'a fɔ baarakɛbaa bɛɛ ka ca mali kɔnɔ bi ni eh, ni jamana kɛra ko sɛgɛn b'a kɔnɔ bɛɛ b'i sen don baara bɛɛ la o tɛ fura dɔrɔn ye o baara o baara bɛ yen a kɛbaa cayara bi k'a sababu kɛ eh, gɛlɛya de bɛ yen o tuma minnu ni olu bɛ se ka fura kɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la o ye minnu ni pharmacopée i yɛrɛ ye min fɔ an ka farafin furakɛsoba min bɛ yen olu ye mɔgɔ minnu tɔmɔ anw dɔw yer'o la o kɛra cogo di u b'an bila fɔlɔ an ni dɔgɔtɔrɔso dɔw ka baara kɛ an ka fura ninnu kan kalo saba an y'o kɛ u y'an bila ka taa dɔgɔtɔrɔso minnu na an taara ni an ka furaw ye o dɔgɔtɔrɔso la an ye baara kɛ baara ban o tuma an ka jamana ɲɛmaayaso minnu b'o o furakɛli kɛyɔrɔ la olu de ye papiye ta k'a d'an ma k'a fɔ karisa e ka kan ni nin baara ye ɔ o tuma ne hakili la hali tɔ minnu bɛ sigi sugu la u fana k'u jija u ka taa pharmacopée de la fɔlɔ n'u taara pharmacopée la o tuma u ka bila u ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka kalo saba kɛ yɔrɔ dɔ la ɔ n'u y'o kɛ expérience sɔrɔla dɔgɔtɔrɔ min bɛ yen o de b'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ka fura ka ɲi a ye mɔgɔ min furakɛ parce que u b'a f'i ye i k'i jija i ka mɔgɔ furakɛ taa ka se mɔgɔ bi saba ma olu ka kɛnɛya ne hakili la minnu bɛ sigi sugu la n'u bɛɛ y'a kɛ ten u ka fura min ka ɲi a dɔnna k'a fɔ nin ka ɲi o bɛ taa papiye la o tuma ala y'o nɔgɔya anw ye anw y'o kɛ an ka pharmacopée ɲɛmaaba ayiwa olu y'an bila ka baara min kɛ an y'o kɛ ayiwa o tɛmɛnen kɔ u y'an ka papiye d'an ma o papiye b'an bolo mais a ma tɛmɛ o kan dɛ pour que k'a jira halisa farafinfura ka ɲi ayiwa an ka jamana dafɛla dɔw bi yan olu fana y'an wele ka papiye d'an ma tugun an ka faso ta kɔfɛ faso kɛlen ka papiye d'an ma an ka furaw bi bɔ yan ka t'o jamanaw la olu fana y'an wele ka jɔnjɔn d'an ma carte professionnelle fura kama olu y'o d'an ma an bɛ tila k'o fana papiye jira a la jamana wɛrɛ de y'o kɛ min tɛ mali ye o b'a jira k'a fɔ ni farafinfura man ɲi olu tɛ se ka t'u ka jamana na ka tila ka na papiye di jamana wɛrɛ mɔgɔ ma n'u ye k'a kɛ o b'a jira farafinfura de ka ɲi ɛ jire e farafinfura bɔla ye ne bɛ fɛ e ka a ɲɛfɔ an ɲɛna na e ka baara kɔnɔna na e bɛ bana jumɛn de furakɛ bana bɛɛ de e ka furaw b'o olu kɛnɛya wa tari bana dɔw de bɛ yen i ka spécialité ye min ye o ni fɛnɛ ni banabagatɔ sera e ma sisan nɔ aw ka consultation a bɛ kɛ cogo di i n'a fɔ eh, dɔgɔtɔrɔw b'a kɛ cogoya min na wa ou bien aw ta bɛ a dan ma
wala i ka kuma ɲɛna kojugu mɔgɔ kelen tɛ se ka s'a bɛɛ la mɔgɔ kelen tɛ se ka s'a bɛɛ la eh, hali n'i ye mobili san i bɛ sigi direction dɔrɔn de la i tɛ se ka sigi mobili fan bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ i kelen o mɔgɔ tɛ yen n'i ye du fana jɔ o cogoya kelen don i tɛ se ka si so bɛɛ kɔnɔ i kelen fo mɔgɔ dɔ ka se ka ko dɔ kɛ e ka se ka ko dɔ kɛ ne ye min fɔ kɔmi farafinfura la an ye tulu min fɔlɔ baara n'o jirala an na ka ban denmisɛnman an kɔrɔbayalen n'a ɲɛfɔra an ye ka ɲɛ o fura an y'o don ba la k'o labɛn ka ɲɛ o labɛnnen mɔgɔw bɛ bɔ yan ka taa faransi ka taa marɔku ka taa tunisi kɔdimi senkurudimi kandimi cheville dimi kunkolodimi ɲindimi mura o tuma anw ye fura dilan fura min bɛ se ka nin bɛɛ furakɛ a bɛɛ ye fura kelen pewu a bɛ dilan jumɛn na an ka situlu kelen k'a jira k'a fɔ valeur b'an ka situlu la bon an bɛ fura min fana kɛ a fura si tɛ bɔ kɔ kan a bɛɛ bɛ bɔ an ka faso in de kɔnɔ yan ɔ ni mɔgɔw taara tunisi u taara marɔku dɔw bɛ taa faransi ka u kɔ opérer farajɛ tɛ se opération na douleur la u tɛ se Ka dimi gɛn ka bɔ fari la farajɛ tɛ se. U dan ye comprimé, u b'o d'i ma, o ye calmant de ye. O comprimé ninnu effets secondaires de b'a la. A bɛ tila ka bana wɛrɛ s'i ma, n'o ye estomac, a bɛ tila ka bana wɛrɛ s'i ma, n'o ye rein, a bɛ tila ka foie dimi s'i ma, a bɛ tila ka muso dɔw trompe yɛrɛ boucher, u tɛ den sɔrɔ. o tuma calmant ta de b'o kɛ parce que douleur man'u minɛ dɔrɔn u bɛ taa calmant de san farajɛ fura la anw bɛ fɛ o de ka dabila farafin fura la anw b'o furakɛ k'a ban pewu o tuma an ye tulu min dilan n'an y'a fɔ o ma karité ka tila ka sikolo k'o foto de kɛ an ka boîte sanfɛ a ka dɔn an yɛrɛ ka mali produit de don a ma bɔ yɔrɔ si mɔgɔw bɛ taa faransi n'u dɛsɛra n'u nana u bɛ na nin de san anw bolo yan ka tila ka taa utiliser u ka kɔdimi ban dɔw ka senkurudimi u bɛ taama ni bere de ye n'u y'a daminɛ trois jours a bɛ ban ka sɔrɔ u ye fura bɛɛ kala tubabu fura bɛɛ kala ka dɛsɛ an ka furaw bɔra ka taa kɔfɛlaw la ka taa mɔgɔw furakɛ États-Unis dɔgɔtɔrɔsow la o tuma nin bɛɛ k'a jira k'a fɔ valeur bɛ an ka farafin furaw la ɔ an y'o tulu min dilan o kɔfɛ an nana ji dɔ dilan ɛɛ ji min ni mɔgɔ minnu n'u bɛ taa dialyse la u hinɛ y'a minɛ an y'a jira k'a fɔ a bɛ se ka furakɛ o dialyse an y'o fura dilan an b'a f'o ma cɛ saba ani muso saba o tuma eh, rein de bɛ boucher parce que rein de bɛ joli filtrer ka yɛlɛ farikolo la ni rein bɛ joli filtrer ka yɛlɛ farikolo la rein ale kɛlen k'a filtrer jumɛn bɛ to a la nɔgɔ de bɛ to a la sɛgɛw de bɛ to rein na olu tɛ se ka yɛlɛ o tuma joli sanuman de bɛ yɛlɛ an farikolo la an bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ farikolo bɛ se ka damu sɔrɔ bon o rein n'a mɛnna ten rein laban bɛna boucher n'a bouchera mun bɛna kɛ a laban i tɛ sugunɛ sɔrɔ ka tɛmɛ parce que sugunɛ bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ a bɛ hakɛ to eh, sugunɛ bɛ ni lawajiw bɛ tɛmɛ sira min fɛ ani joli bɛ tɛmɛ sira min fɛ ni a nana kɛ sugunɛkɛyɔrɔ sira gerenna sugunɛ tɛ se ka bɔ bon ni sugunɛ tɛ se ka bɔ sugunɛ bɛ yɛlɛ farikolo de la a bɛ taa fan bɛɛ joli bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ sugunɛ bɛ taa yen o tuma farajɛw ye machine dɔw dilan ka na n'o ye machine an ka jamanaw la farafin jamana bɛɛ la o tuma o machine olu de bɛ na ka na sugunɛ sama ka bɔ joli la a bɛ fɔ o de ma dialyse o tuma an y'a ye k'a fɔ a bɛ se ka furakɛ anw ye fura dilan o kama fura in dilannen an ye mɔgɔ dɔw furakɛ k'a ban pepu k'u bɔ dialyse la pepu o mɔgɔw bɛ yen an y'o furakɛ k'a ban pepu calcul rénal bɛ dɔw minɛ ka sɔrɔ a ma juguya u bɛ yan mɛn dɔrɔn u bɛ boli ka na u bɛ fura ta a bɛ ban pepu sans opération o tuma an ka fura in a bɛ don rein de la ka rein nettoyer ka bɔgɔ ninnu a b'a bɛɛ ɲimiɲimi ka bɔ nɔgɔ fɛn o fɛn bɛ a b'a bɛɛ ɲimiɲimi ka bɔ n'a bɛ ɲimiɲimi ka bɔ sugunɛji bɛ tɛmɛ o tuma o b'a sɔrɔ u ka créatine yɛlɛlen don ka se fo mille et quelque la créatine bɛ tila ka jigin fo ka na se hakɛ la an ye dɔw furakɛ segu sisan sisan sisan a furakɛli u tun bɛ ji litiri saba de sama a la ɔ bi bi in na alihamdulila a kɔrɔ bɔra yan u nana fɛn laban min san o ye an ka tulu in de ye Farikololadimi b'a la ko sinon ko dɔ in ko alihamdulila o y'a ka baara kɛ u nana tulu de san laban na ka taa ka t'o k'a la ɔ alihamdulila rabil alamina ale fana a bɔra a la i bɛ hakɛ to fura in kɛli a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ dɔw bɛ dialyse la sept ans i bɛ hakɛ to u tɛ se ka gɛrɛ muso la k'a sababu kɛ mun ye parce que bana min b'i la a t'i permet ka se ka foyi kɛ i tɛ se ka sugunɛ yɛrɛ sɔrɔ o kuma tɛ fɛn wɛrɛ ma furu caman bɛna sa an obligera ka cɛya fura fara a kan pour que u b'u ka bana furakɛli la ayiwa u bɛ se ka furu fana diyabɔ an y'o fana fura fara a kan o tɛmɛnen kɔ an y'a ye a banabaatɔ ninnu prostate b'u caman fana minɛ an ye prostate fura fara a kan c'est pour cela mɔgɔ caman bɛna fura in san yan a b'u ka prostate furakɛ k'a ban sans opération diabète a b'o ban o bɛɛ sɛbɛnnen don fura in kan nin ye muso saba ye bon cɛ saba fana filɛ nin ye a bɛ tension ban furudimi n'an b'a fɔ o ma estomac n'a ka jugu a b'o ban i tɛ se ka dumuni o dumuni kɛ i b'a bɛɛ dun i tɛ se ka dumuni o dumuni kɛ i b'a bɛɛ dun ulcère a b'o ban kɔnɔjoli fan o fan a b'o ban ɔ o tuma an y'o bɛɛ dilan k'o kɛ fura kelen na mun na pour que maa minnu bɛ taa dialyse kɛ banamisɛn caman b'u la a bɛ kɛ sababu ye k'o bana bɛɛ ban an b'a fɔ ortm 2 filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'aw bɔ ka kɛnɛya jamukan de kan bi kɛnɛya jamu kɛnɛ kan mɔgɔ min b'an bolo ale ye usumani jire ye ale ye libraire ye nka ale bɛ furabɔ kɛ sisan nɔ ale tɔgɔ bɔlen bɛ o furabɔ la farafin furakɛla don ɛɛ minnu bɛ fɛ ka bataki bila ka na aw y'aw ka bataki sɛbɛn ortm 2 kɛnɛya o tɔgɔ la aw bɛ na n'a ye arajo mali so kɔnɔ yan nɔ n'o kɛra ɲininkali minnu b'aw fɛ aw b'o fɔ an ɲɛna an fana bɛ wuli ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw ma olu fana bɛ na ka na an kunnafoni ɛɛ jire a fɔra ko farafinfura ɛɛ aw b'a a di mɔgɔ ma dozi t'a la ko o de kɛlen don ka kɛ rɛndimi o caman sababu ye o kuma ye e bɛ se ka mun de fɔ an ye o kan o yɔrɔ in an bɛna o yɔrɔ f'i ye k'a jɛya fura min bɛna ni rɛndimi ye o ye tubabu fura de ye i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na n bɛ segin a kan tubabu fura bɛna ni rɛndimi ye cogo di tubabu fura calmant de ka ca farajɛw b'a jira u ka fura la vis-à-vis ko effet secondaire b'a la u b'a fɔ u b'a sɛbɛn u ka fura kan u yɛrɛ b'a sɛbɛn a kan bon e bɛ to calmant ta la n'o y'a sɔrɔ i bɛ kisɛ kelen de ta k'o de b'i ka douleur calmer wa a b'a calmer a bɛ tila ka wuli i yɛrɛ b'a dɔn a bɛ wuli o de b'a to u bɛ taa fura caman san ka bila ni a nana dɔrɔn u bɛ kisɛ kelen ta waati la a bɛ kɛ kisɛ kelen tɛ se bilen a bɛ kɛ kisɛ fila n'i ye kisɛ fila ta i ka douleur bɛ nɔgɔya o kisɛ ninnu minnu bɛ ta dɛ o fura ɲagaw de bɛ taa nɔrɔ rɛn wo la ka rɛn boucher bon farajɛw an b'a fɔ dabama don n'u k'a se ka furakɛ ne y'a furakɛ hali sini b'a la ka furakɛ mɔgɔ minnu bɛ faransi ni maliyɛn don n'u bɛ dialyse la yen walayi u b'a la ka na ne de fɛ yan ka na fura san yan u somɔgɔw bɛ fura san yan k'a bila ka taa u tɔgɔ bɛ n bolo carnet kɔnɔ n bɛ se k'a jira i la farafin fura de b'a ban n b'o de ɲɛfɔ i ye u yɛrɛ ko anw ma a ko jire n'a tɛmɛna nin kan farajɛw laban bɛ bɔ faransi ani minnu bɛ dialyse kɛ faransi dɛ u yɛrɛ laban bɔ yen ka na fura san mali la ni mɔgɔ min ma da la i bɛna ni jalizitɔ ye a bɛ na n'a ka appareil ye an b'a daminɛ an b'a suivi kɛ an bɛ se 3 mois na yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ye a a bɛ lafiya 3 mois mɔgɔw b'a la k'a dɔn sisan k'a fɔ farafin fura ka ɲi o de la mɔgɔw bɛ n'a san o tuma ni min ta daminɛna dɔrɔn n'u sera anw ma yan an b'a furakɛ k'a ban pewu i bɛ taa farafin furakɛla caman fɛ yen u b'a fɔ a ye taa jire fɛ yen jire de bɛ rɛn furakɛ k'a ban pewu voilà o tuma ne hakili la n'an y'a furakɛ k'an sɛbɛ don an yɛrɛ ka furaw ma ka da an ka fura la o tuma ne hakili la an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ sinon k'a fɔ rein tɛ furakɛ nkalon don dɛ mais dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛna olu yɛrɛ bɛna fura san voilà docteur kelen kelenw bɛ yen olu bɛna fura san yan faramasiyɛnw olu bɛna fura san yan u bɛna nin fura in se san yan u bɛna san raison min kama n'o de f'i ye a bɛ bana caman furakɛ prostate a b'a furakɛ k'a ban rein a b'a furakɛ k'a ban jabɛti mɔgɔw ko jabɛti tɛ se ka ban nkalon don hali n'i bɛ pikiri kɛ n'i nana nin fura san n'i y'a kɛ i bɛ pikiri jɔ o tuma o sɔrɔla farafin fura la fura kelen a b'a la ka bana joli furakɛ n'i y'a mɛn ko fura o ye a mara cogo ye an y'a ye k'a fɔ tubabu furaw la olu b'u mara ka tila ka dati k'u kan san fila san saba ou bien ni min bɛ taa san hakɛ min na nka farafin fura o bɛ se ka lamara wa très bien madame i ka question ka ɲi eh, farafin fura yɛrɛ bɛ se ka conserver ka ɲɛ ka tɛmɛ tubabu fura kan parce que tubabu fura ale produit chimique de ka ca c'est pour cela an ka mɔgɔ banabaatɔ ka ca ka sababu kɛ produit chimique de b'a la o produit chimique ninnu u bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn an t'o dɔn bon an ka fura an bɛna e ka kuma in senfɛ an bɛna maa caman dege fura dilan la minnu bɛ fura dilan dɔw b'a dɔn mais dɔw bɛ yen u t'a dɔn fura yɛrɛ kan ka tobi o mɔ o mɔ a dɔgɔyali ta ka o ye sinsɛ de tan de sinsɛ de tan i kan ka fura tobi a dɔgɔlenba ye sinsɛ de tan i b'o de kɛ a bɛ ta kan i t'a kɛ iririso la i t'a kɛ dɔgɔ la i b'a kɛ saribon de la i b'a tobi fo ka taa dugu cɛ n'i y'a sigi2tinɛ o mɔ sinsɛ a ka se ka bɔ n'i y'a b'o la n'i y'a kɛ bu kɔnɔ o bu in fana an b'o dilan z min na o ye zw bi yan an taara v mi bu de dilan z na an n'a dat an y'a yɛrɛ ka bu in ki yɛrɛ ye mini bu tɔti kelen jago ka bon n'a ye a fana ka bon tɔw ye an y'a kɛ e litiriri p an taara bila z de la o kɔrɔ di an ka bidɔnti tɔɔn nptu kɔma an taara v mi bidɔn de dilan zina pur que ka se k' an ka foro dilan A makɛtiw fana an taara olu bɛɛ dilan o cogo de la sɛbɛnniw k'a kan a bɛ bana min ni bana min furakɛ o k'a kan docteur bɛna san yan faramasiyɛnw bɛna san yan bɛɛ bɛna san yan ka sababu kɛ u y'a dɔn k'a fɔ i ye min fɔ a conservation fana n'i y'a tobi maa o maa ye fura tobi ka se six heures de temps ɲɔgɔnna ma ka tɛmɛ o kan i b'a bila a bɛ deux ans cinq ans kɛ a tɛ tiɲɛ wa n'a sigira ka mɛn fana a tɛ bila frigo la a tɛ bila foyi i b'a bila i ka so kɔnɔ ten dɔrɔn a tɛ décomposé a tɛ foyi parce que a ye temps min kɛ ta kan o de ye ale yɛrɛ bilalen ye a norme la o tuma i eh, ni i b'a di mɔgɔ ma i b'a fɔ a ye ka ɲɛ n'a ka d'a a b'a bila eh, congélateur la n'a ka d'a a b'a bila a ka so kɔnɔ hali n'a y'a bila a ka so kɔnɔ ka deux ans kɛ ni au fur et à mesure a bɛ mɛn a bɛ fanga de sɔrɔ ka taa fɛ a, a dilan kuma ani min ye trois mois sɔrɔ min ye trois mois sɔrɔ o force de ka bon o tuma o b'a jira au fur et à mesure farafin fura bɛ mɛn a ye tɔ bɛ ɲɛ ka taa fɛ de m'a fɔ minnu bɛ taa u ta balabala parce que mɔgɔ caman de bɛ fura balabala u t'a faamu fura balabalalen bɛ se ka na ni conséquence wɛrɛ ye mɛ ni fura tobira norme min fɔra a ka k'o ye an b'a la ka denmisɛnw dege min na bi ni denmisɛnw y'a k'o ye a tɛ mɔgɔ bana a b'i kɛnɛya de
E Jire e ka kuma kɔnɔna na i y'a yira k'a fɔ k'i ni mɔgɔ caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ fura caman feere mɛ ne ko mun na aw minnu ye farafin fura feerelaw ye sisan aw tɛ se ka wuli ka taga se farimasiw ma ka taa ka taa aw ka furaw bila farimasi kɔnɔ i n'a fɔ aw ni dɔgɔtɔrɔw olu ka jɛ ka aw bolo di ɲɔgɔn ma ni mɔgɔ mago bɛ fura min na n'i taara u bɛ se ka tubabu ta poropozi ye u b'a farafin ta poropozi ye min ka gɛlɛn fɔlɔ an y'o f'i ye o ye farimakope ka sariya papiye d'i ma n'o ye sariya papiye d'i ma e bɛna i b'i sigi i b'i ka analiziw kɛ anw b'an ka furaw feere cogo min na farimasi mɔgɔ tɛ se k'a feere ten parce que an ka fura bɛ bɔ ka taa kɔkan n'i ko i b'a di pharmacie na olu tɛ se k'a bila ka taa kɔkan o tuma minnu bɛ taa n'a ye pharmacie na olu ta fanga ma bonya fɔlɔ minnu bɛ taa n'a ye pharmacie na olu ta fanga ma bonya sinon an yɛrɛ ye pharmacie de ye an bɛ se ka bɔ ni carton ye kɔfɛ 120 carton 130 carton a bɛ taa kɔfɛ bon maintenant an ka carton kelen dɔw carton kelen dɔw ça fait 9 millions an ka fura carton kelen dɔw ça fait 9 millions n'i k'i b'a di pharmacie ma o tɛ se k'a feere u tɛ se k'a bila ka taa kɔfɛ o tuma anw bɛ baara min kɛ a ka bon faramasi yɛrɛ ta ye n b'o exemple d'i ma farafin fura la an ka jamana ɲɛmɔgɔw kan ka jɔnjɔn di mɔgɔ dɔ ma bi farafin fura la ni Mulekafu faramasi Dagaba a ye preuve jira maliyɛn bɛɛ la k'a jira an ka jamana bɛɛ la k'an ka jamana kun kɔrɔta ni farafin fura ye i n'a fɔ ne ne bɛ quartier dɔ la sisan sɔni ne ka wuli ka na e nɔfɛ fo yan ne bɛ se k'a sɔrɔ kɛrɛfɛ min fana bɛ Segu sɔni o fana ka bɔ Segu ka na Bamakɔ o fana bɛ se k'a sɔrɔ Segu farimasi la wala bɔn farafin farafin fura fana i ye min fɔ sisan farafin fura fana caman tiɲɛ yɔrɔ kɛra nin n'a feere yɔrɔ cayara a bɛ n'i y'a feere yɔrɔ caya mɔgɔ dɔw bɛ taa fɛn wɛrɛ dilan ka don i ka buteyi kɔnɔ e ka makɛti de b'a kan i bɛna tɔgɔ tiɲɛba de sɔrɔ a la an y'o jateminɛ mɔgɔ o mɔgɔ y'a kɛ fɔlɔ k'u y'u ka fura feere yɔrɔ ci a bɛɛ ka fura n'i ye baara o baara fɔ i b'a sɔrɔ a baara daminɛ a ma nɔgɔya tari baara kɔnɔna na gɛlɛya dɔw bɛ se k'i sɔrɔ n'a fɔra Jire k'e k'i ka gɛlɛya fɔ anw ɲɛna e ka gɛlɛya o bɛ se ka kɛ mun de ye
Ne bɛ se k'a fɔ gɛlɛyaba tɛ anw kan bɔn ne ne bɛ se ka n ta de fɔ gɛlɛyaba tɛ ne ka mun na parce que ne yɛrɛ bɛ n ka baara kɛ n yɛrɛ ye n tɛ juru ta banque la n tɛ taa yɔrɔ si maa si dɛmɛ ka n dɛmɛ fɛn na n ma dɛmɛ ɲini n tɛ dɛmɛ ɲini parce que n'i ye dɛmɛ ɲini i bɛ kɛ jɔn de ye an ye hectare fila san Sanankɔrɔba hectare fila ni tila Sibi an ye hectare fila ni tila san ye an b'a bɛɛ kɛ furaforo di an bɛ fura minnu baara an b'a k'olu de ye i y'a faamu o y'an ka baara de ye o tuma an yɛrɛ ka pharmacie par terre de b'an bolo an bɛ taa an ka furaw bɔ a kɔnɔ ka na an ka baara kɛ n'a ye hakili la ni furabolikɛla caman ni ala y'a se k'u ye u yɛrɛ ka baara k'u yɛrɛ k'u ka foro ɲini u yɛrɛ ye a bɛ kusa an y'o ye jɔn an y'o ye mka fila mka forobaw de b'a bolo a yɛrɛ b'a ka furaw de sɛnɛ anw fana hectare an b'an ka furaw de sɛnɛ o pour que an ka jamana na ni a dɔnna k'a fɔ an ka fura ka ɲi komi e y'a fɔ cogo min na an bɛ se ka dɛmɛ ni min ye sisan gɛlɛya min b'an kan o ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka sɔn an ye k'a fɔ an ka fura ka ɲi parce que an ye papiye sɔrɔ a la n'a ma ɲi an tɛ papiye sɔrɔ bɔn n'an ye papiye sɔrɔ a feere cogo ka se ka nɔgɔya don an ma o la an bɛ se k'o de kɛ ka nɔgɔya don feere la an ma nka diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn gɛlɛya dɔɔni b'a la gɛlɛya ye min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka jɛn n'a ye k'a fɔ an ka fura ka ɲi k'a don ba la tant que i b'i yɛrɛ ka fɛn don ba la mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔn a ye o mɛ n'an m'an yɛrɛ ka fɛn don ba la mɔgɔ tɛ sɔn a ye ɔ o yɔrɔ kɔni an bɛ se k'o fɔ n'o kɔni kɛra anw kelen tɛ dɛ maa o maa ka fura ka ɲi farafinfura la o k'a bɛɛ a essayer k'a bɛɛ ka fura bila a lɛse i n'a fɔ u ka eh, saniya don u ka fura la u ka furaw bila ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min a bɛ se ka mago ɲɛ buna adamadenw ye n'i ko gɛlɛya i b'a fɔ nimisi wasa k'a ta kabi e ye furabɔ in daminɛ ka se an bɛ don min na ko bi e ye nimisi wasa sɔrɔ a la wa n'i ye nimisi wasa sɔrɔ a la i e ka nimisi wasa o kɛra fɛn jumɛn ye an ye banabaatɔ dɔw furakɛ halisa olu bɛ yen o ye gouvernement baarakɛlaw yɛrɛ a dalen don bi halisa a kun tɛ se ka wuli a bɔra Tunisi ka na a dalen don olu de la ka se ka foyi k'a yɛrɛ an y'a furakɛ a tɛ se ka wuli ka bɔ dilan la bi a bɛ wuli ka bɔ dilan la Amérique muso dɔ bɛ yen kadɔ don komi ne ye sɔmɔnɔ ye an y'a dɔn k'a fɔ kadɔ don n y'a furakɛ fu parce que a somɔgɔw nana n nɔfɛ yan ko tumu de tun bɛ bɔ a ɲɛnama na tumu de bɛ bɔ a ɲɛnama na joli b'u bɔra fan bɛɛ tumu a tumu bɔ a b'a sama ka bɔ n y'a fɔ a ye telefɔni na n ko bɔn ne b'i furakɛ fu a ko bi bi na tumu ale bɛ tumu tumu de sama ka bɔ a ɲɛ kɔnɔ k'a bila tumu n'a y'a sama ka bɔ dɔrɔn tumu bɛ sa fɔlɔ a tun bɛ tumu sama k'a bila a tɛ sa mɛ fura in ye tumu bɛɛ fa a ko a ye tumu min bila buwati kɔnɔ bi n'a bɛna jira ne na a ko a ka ca dɛ a k'a ye boite belebele de fɛn vert ka tumu bɔ bɔ ka bila a kɔnɔ a yɔrɔ fɛn fɛn ni joli b'a la tumu bɔ a bɛɛ fɛ a b'a bɛɛ sama sama mais bi alhamdulilayi a nɔgɔyara farafinfura de y'o kɛ sinon américain tɛ se k'a furakɛ o tuma o b'a jira k'a fɔ farafinfura la danfara bɛ se ka dɔn a la cogo min n'i ye mɔgɔ min ye mɔgɔw bɛna a ka fura san u k'a ka ɲi u k'a ka ɲi t'o ka fura san an y'a ye k'a fɔ farafinfura jɔyɔrɔba b'a la an bɛ don min na ko bi mali kɔnɔna na yan nɔ sabu k'a ta an bɛ taa fura san sugu la ka taa kɛ sisan u ye furaw transforme eh, k'a kɛ yɛrɛ farimasi dɔw kɔnɔ an bɛ farafin fura caman sɔrɔ yen farimakope ka fura an bɛ caman sɔrɔ yen nɔ eh, n'a fɔra k'e ka welekan di maliden bɛɛ lajɛlen ma walasa farafin fura min bɛ bɔ an fɛ yan a ka se ka don da la e ka welekan o bɛ se ka kɛ fɛn jumɛn ye ne b'a ɲini furakɛlikɛla bɛɛ fɛ an bɛɛ ye kelen de ye an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka furakɛ minnu bɛ se dɔ la u k'a essayer ka denmisɛnninw dege parce que anw bɛna bɔ yan sini sinikɛnɛ ma anw bɛ taa o tuma denmisɛnnin minnu bɛ to an kɔ n'o y'a sɔrɔ olu sera fura la olu de bɛna anw kunkolo kɔrɔta kɔfɛ n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana bɛ taa ɲɛ jamanadenw bɛ lafiya u bɛ kɛnɛya parce que ni kɛnɛya fɔra yɔrɔ o yɔrɔ ayiwa dugu ɲɛtaa de bɛ fɔ yen ni kɛnɛya tɛ dugu o dugu la o dugu tɛ taa ɲɛ dɛ o tuma an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan anw farafin furakɛlikɛlaw an k'a jira an bɛɛ ye kelen an ka keleya dabila an ka manamanakow dabila an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn minɛ fa kelen ba kelen an ka ɲɔgɔn dege fɛnw na an ka baara kɛ ka jamana lataa ɲɛ ayiwa an bɛ foli di eh, mali furabɔla a cɛ a n'a muso an bɛ foli di a bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli di eh, usman jire ale ni uh, furumuso joli madame jire joli an bɛ foli di ale ma ani u ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen an bɛ foli k'o ye aw minnu bɛ so kɔnɔ fɛnɛ ni aw bɛ k'an ka jɛmukan lajɛ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ne bɛ foli di n baarakɛɲɔgɔnw ma ka foli di mali furakɛla bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ halisa an k'an jija an ka fɛn minnu bɛ sɔrɔ an fɛ yan an ka olu don da la an ka olu sankɔrɔta an bɛ dugawu don kɛ an ka banabagatɔ minnu bɛ yen ala ka kɛnɛya jidi a k'an bɛn don nataw la ortm deux ka kɛnɛya o kɛnɛ kan